fama eh, dansogo i ni ko ɲɛnama minɛ k'a kɔrɔ an ser'i ma yan baasi tɛ an ɲɛ b'i la an ka dugu an ka dugu kɔnɔ yan ba an dun b'a dɔn anw bɛ dugu in kɔnɔ yan an caman ye papiye papiye ko tigiw ye donc aw bɛ aw bɛ yen nɔ aw ye kungo tigiw ye donc sa kɔmi an ɲa bɛ aw la yan nɔ donc an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw de kɛ aw la n'a bɛ bɛn aw ma n b'a dɔn fana a bɛ bɛn aw ma parce que aw ka taabolo de diyalen don an ye an bɛ fɛ ka an sɔgɛrɛ aw la o tɛna o bɛ kɛ cogo di n'i ma don a tigi yɛrɛ kun k'a ɲininka o tɛ se ka kɛ donc an bɛnbaw ka tagabolo kɔrɔw a ka di n ye i k'i da don a la ka dɔ fɔ an ye i bɔra dugu min na a ka d'an ye i k'o f'an ye i nana kun min na a ka d'an ye i k'o f'an ye dɔnniya ko in tiɲɛ don wa nkalon don wa a ka di an ye i k'o fɔ an ye dɔnniya min bɛ yen a bɛnbaw ta de don wa dɔ nana an yɛrɛ ka tile la wa dɔ wɛrɛ b'an bolo wa mɔgɔ minnu b'an kɛrɛfɛ yan n'olu ye bamakɔkaw ye k'olu ye dɔnnibaga ye o b'an bolo wuli de kama wa tiɲɛ b'u bolo wa tiɲɛ t'u bolo wa mɔgɔ tɛ kɛ ala ye k'a dɔn nka n'i ye mɛn na ye mɛntigila ye ni donso mana min fɔ kungo kɔnɔna la a dɔnbaga y'a fɔ donc ni donso k'i ma ko yiri tɛ kungo kɔnɔ n'i tugu ka taa k'e mago bɛ saribɔn na wala lɔgɔ i ma fɛn sɔrɔ a fɔr'i ye dɛ mais komi kuma man nɔgɔn mais hakili la n'i kumara hakilinata bɛ dɔn donc n'i sera ka fɛn dɔw fɔ an ye o de bɛ diya an ye i dansogo i ni ɲɛnama minɛ ne kɔni ne tɛ donso ye mais ne bɛ fura tigɛ donsow kɔfɛ i bɛ fura tigɛ donsow kɔfɛ n bɛ fura tigɛ donsow kɔ n bɛ fura bila u kɔrɔ i y'a faamu ne kɔni bɛ kiya kuma min na donsoya hukumu kɔnɔ kungo kɔnɔ donso bɛɛ tun ye kelen ye i y'a faamu donso fana tɛ ɲɔgɔn namara donso bɛɛ ko ɲɔgɔn ma karamɔgɔ karamɔgɔ o tɛ nkalon ye donso bɛɛ karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye hali i woloden n'a bɛ donsoya la e b'a fɔ a ma ko karamɔgɔ a fana b'a fɔ e ma karamɔgɔ yɛrɛ o ye bonya da ye dɛ e ye den min wolo e k'o ma ko karamɔgɔ o ye bonya da ye dɛ ɔ donsoya yɛrɛ fana kɔnɔ donsoya hukumu kɔnɔ donso karamɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna cogo min na kungo kɔnɔla a ka ji donso caman ye ka sago hali sokɔnɔla kan n'a ma kɛ ni sogo bannen ye anw ka mara kɔnɔ yan anw kɔni ka mara bɛ yɔrɔ min na bi sogo banna ka bɔ kungo kɔnɔ n y'a faamu n'o tɛ an bɛ kiya kuma min na kungo kɔnɔla tun ka di hali ne yɛrɛ ye ka sago sokɔnɔla kan parce que n'an bɔra so kɔnɔ ka taa kungo rɔ lafiya de bɛ n na hamina caman wɛrɛ si t'i la n ka sogo ye dɔrɔn k'a faga ɔ mais sogo bɛ sogo rɔ n'i y'a faga karamɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna cogo min na a fo i mana taa se i karamɔgɔkɛ wɛrɛ ma n'o tɛ e yɛrɛ e tɛ bɔda sɔrɔ o sogo fagalen kɔfɛ bilen i y'a faamu ɔ nka ala ni donso karamɔgɔw barika n'i sera olu ma olu bɛ bɔda ji i ma i bɛ bɔ o la i y'a faamu ala sago i sago sago tigi ala ɔ donsoya kɔni ka tile donsoya ka ko tilelenya donsoya tɛ doni fɛ donsoya ko ko an k'an tile ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn bonya mais anw ka jamana sisanama sisan donsow anw sisan donsow ni fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ta tɛ kelen ye donso karamɔgɔw bɛ se ka yafa n ma anw sisan donsow ni fɔlɔ donsow tɛ kelen ye hali bi wariko nata de nalen de y'a kɛ e mana mangarani kelen faga bi e ko k'i bɛ waa fila sɔrɔ anw ka cɛkɔrɔbaw tun b'o faga kino o foronko k'o kɛ na rɔ o bɛ kɛ bɛɛ b'o o naji dun wariko tun t'o la ɔ mais nafoloko de ye sisan ko bɛɛ tiɲɛ ɔ dɔnniya yɔrɔ minnu bɛ i kɔnɔ i i da la k'o fɔ nin dɔnni dɔnbagaw bɛ yen anw si ma se o dɔnni ma fɔlɔ maakɔrɔw de b'o dɔn anw si ma se dɔnniya dɔnni ma fɔlɔ ani dugu laadala ko minnu bɛ yen olu dɔnni o ka ɲi maakɔrɔw da ka sago anw fana kan ɔ n bɛ min fɔ o yɔrɔ la o de ye o n'a ɲɔgɔnna ye ɔ donsoya kɔni ta yɔrɔ n ye n da don min na an karamɔgɔw ye min fɔ an ye o sira kan o de ye nin n'a ɲɔgɔnna ye ala sago i sago sago tigi ala ne ye adama kɔnɛ ka bɔ buguni zancɛbugu mara la buguni zancɛbugu mara la donc i ni ce ni baraji donc e fɛ k'a fɔ ko donsoya ni dɔnni tɛ kelen ye quoi donsoya dɔnni ye kelen ye dɛ ne de ko nka dɔnbagaw de bɛ yen n ko anw denmisɛnw t'a dɔn